igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu kenekwa eze chukwu oke abịama oke mmụọ na-emere igbo ife dịka m na-aga n'ihu n'ịkụzi nkụzi gbasara ọnatarichi ọnatarichi bụ ihe eze chukwu oke abịama na-etinye n'ime mmadụ na ọbịbịa ụwa onye ofu nnukwu ihe na-agba m anya mmiri n'obodo a ya bụ ihe bụ na ọ dịzi ka a ga-asị na ekwuchitọbara ihe gbasatara ọnatarichi n'obodo anyị chezie ihu naanị sọ na agụmakwụkwọ nke asambodo ndị ntorobịa anyị nke gụgide gụta ihe dịka bachelọs digrii pụta n'ọgbọ ọrụ a na-ajụ ya kedụzi masters digrii ọ gbapụ je gụta masters digrii pụta a na-asị ya kedụkwanụ asambodo phd a na-achịgharịzi asambodo n'obodo a dị ukwuu mana anaghị achịgharịzi mmụta kara aka anya otu anwa na anyị i je n'obodo ndị anya doro ọbụnadị mba dị ka mba Ghana na Afrịka ị ga-afụ na onye ji PhD abụrụgo odogwu na ọgbọ odogwu na-achọpụta ihe mmadụ na-achọpụtabeghị na mbụ odogwu na-ekeghọtagasị ụzọ dị iche iche esi akpata akụ odogwu na-etinye ndị mmadụ n'ọrụ ghọtakwanụ ọfụma na a gụta ezigbo akwụkwọ tinyekọọ ya ezigbo mmụta wee jee gwara aka onye na ọnataruchi ọ na-agbari ana na-agbawa igwe ya ka m ji wee na-eti mkpu m na-eti n'obodo anyị agwọtọ agwọtọ tata gbasatara ọnataluchi ọ bụ site na ọnataluchi mmadụ ka imirikiti ndị ntorobịa anyị na-akpagharị dịka atụrụ na-enweghị onye nche ga-esinwu chawapụta ma chawapụtasie ike na imirikiti ọnatalichi eze chukwu oke ọbịama na-etinye n'ime mmadụ na ọbịbịa ụwa anaghị eso usoro oke agụmakwụkwọ ka o wee chawapụta ma ọ bụ usoro afọ one onye gbagoro ị nwere ike isi na nwata were ọnatalichi yie ụwa egwu ụwa afụ n'anya negodu nwoke mba amerịka a na-akpọ Bill Gates onye so na ndị kacha wee nwee ego n'ụwa anyị niile maara na ọ gụchaghị mahadum mana sọftụwee nke kọmputa ọ rụpụtara site na ọnatalichi ya ka o ji na-eyi ụwa egwu ruo taa a bịa na naijiria nenee nwa afọ igbo bụ chioma ajụnwa onye anyị maara na ọ bụ ọrụ uwe ojii ka ọ na-alụ chioma ajụnwa jelụ were ịwụ jọmpụ wee wụtara naijiria ọlaedo kara aka na olimpik na mba atlanta na 1996 ehi mgbe 1996 wee ruo taa o nwebeghị onye wụtara naijiria ọlaedo n'ụdị egwuregwu niile a na-eme na ya bụ olimpik ka ọ bụ na a naghị emezi olimpik ya ka mụ bụ maazị obi nwoye onye odee abụ ọkacha nke igbo onye ji asụsụ igbo akwali mmụọ ndị mmadụ ezisapụ ozi ọma ji wee na-akpọku ọha na eze ọkachasị igbo igbo bụ igbo wee na-eti mkpu gbasatara ọnatarachi wee na-asị kpọtụrụnụ m n'oge a n'ekwentị m nke unu ga na-afụ na onyonyo unu ugbu a ka mmadụ si n'agbụ a ji obodo a pụọ ị nwekwara ike ịkpọtụrụ m na email gị na-afụ na onyonyo WhatsApp YouTube maọbụ na Facebook ndị ụlọ akwụkwọ dị iche iche ndị ụlọ ụka dịkwa iche iche na ndị otu dịgasị iche iche n'ala Igbo ka a na-ebeku na-ebekusi ike ka unu nụrụ onu m n'oge a nkụzi gbasara ọnatarachi a ga-abara unu ma ọ bụ na unu kpọtụrụ m igbo bụ igbo o si taa dịba mma ọ dịbara gboo